Igbo kwuru sị na ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'iro na azụ dị n'ime ngịga ihe niile anyị na-eme n'ụwa a nwere otu onye ma ọkwanụ mmadụ abụọ maara maka ya ọtụtụ oge ọ na-abụ ndị ezigbo enyi anyị maka na a sị na ka ha eri anaghị eri onwe ha ma kedụkwanụ na ọ bụrụ na ka ha eri kọ na-eri onwe ha na nzuzo o nweghị ihe e kwukatara ka e kwukarịa ya na ilo ọyị so ọtụtụ ndị anyị na ha na-eme ọyị bụ ha bụ nsogbu niile anyị na-enwe n'elu ụwa ihe ụfọdụ ji wee bụrụ enyi gị bụ iji mara nakwanụ mebie ihe ọma niile ị na-akwadoro onwe gị ihe dị otu a kachasị njọ n'etiti ndị ahụ anyị na-akọrọ ihe ọbụla banyere onwe anyị maka na Igbo sịrị na ọ bụ onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ọnụ ya o nweghị ihe dị mwute ka ilo ọyị maka na ezi ọyị ekwesịghị ịbụ ihe ga na-ebute anya mmiri mara na anyị niile nwere ndị dị otu a n'etiti anyị ndị dị ntụfu dị nchụ ha anaghị eji anya ahụ ebe ihe ọma na-emere mmadụ ọkachasị nke na-achọ imere ndị ọyị ha ọchị na-ejupụta ha eze mgbe ọbụla mana iwe juru ha obi ha na-ahụ ihe ụwa a dịka ebe a kara ọsọ ihe ọma mere gị obi agbawa ha o nwekwanụ ka obere ụkwụ siri wee kpọọ gị aṅụrị abụrụ sọ nke ha ụfọdụ oge ihe anaghị agara ndị dị otu a maka na ajọ obi ha zoro ezo ha anaghị ekwe ka ihe ọbụla dị mma bịara ndị ha maara gị onye dị otu a ọ gịnị bụ nsogbu gị ụwa a o mere ihe ọjọọ were nabata gị kedu mgbe ị ga-akwụsị ịgụ ka ihe ọma na-emere mmadụ ma bido gụwa nke gị mara na ka ụtụ siri agba igwe bụ ka ihe ilo a ga-esi rie isi gị ma ọ bụrụ na i megharịghị aka mgba ka ị na-erule enyi gị iro chetakwa ma mara na onye na-enyo isi ya na-apụta otu iko ahụ i ji wee mara ndị ọzọ a ga-ejikwarịrị ya mara gị mgbe oge ruru nwanne m hie asaa n'anya ma mara ndị gị na ha ji okwu ilo ọyị jọgburu udene ma sigbukwa anụ nkakwụ ị maghị ma ọkwanụ ọyị gị na-elo gị ilo maka na ọ nọ gị nso jidekwa ọnụ gị aka ma mara na obi mmadụ dị njọ ma ugbu a ma echi ma wee ruo mgbe ebighị ebi marakwanụ na ọtụtụ ihe ọma na nke ọjọọ mere gị dị mma ka ọ bụrụ naanị gị na chi gị ka ọ dịrị ka ị na-eme njem gị n'elu ụwa a mara na ọ bụghị onye ọbụla nwere obi sara mbara dị ka nke gị tinyere ya amamihe tụmadị ebe ndị ọyị gị nọ maka na ilo kachasị ilo bụ ilo ọyị mara ndị gị na ha ji okwu n'ihe gbasara ọganihu gị ya na ebe ị na-eri mperi echefula na ọchị awụghị ụtọ ilo ọyị ajọka ezi ọyị m mara na ire leghara eze anya eze egosi ihe o ji eme ire ma mara na ọ bụ ndị na-eje mposi n'abalị na-ahụ ụkpala ndị mmụọ ya mere chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụ na ị ga-apụ apụ mezikwa ihe ndị ọzọ niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie ya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde iri abụọ na ise nke ọnwa julaị bụzịkwa ahịa nkwọ n'ala igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ olu ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka emesịanụ kabakwa ahụ ka i soro anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule